anaghị akpọtu onye ụwa iche akpọtu chi iche onye ụwa anaghị akwụ n'ọfọ a na-ewepụta onye ụwa ọfọ onye ụwa ga-enweghị ọfọ ị makwa ihe na-ebute ọfọ ihe na-ebute ọfọ wụ ikenga ihe na-ebute ọfọ bụ ikenga ọfọ anaghị akwụ ebe ikenga na-akwụrọ onye ụwa gị hụ na chi gị ya ka a sị kịta na na a kpọrọ chi gị na onye ụwa gị oku ha abịa ọ chi gị weta onye ụwa ọ chi gị weta oke onye ụwa gị ọ bịa kele chi gị ga-anọdụ onye ụwa gị ọ pụọ je esete aka weta oke ebe a kpọrọ chi gị na onye ụwa gị oku ọfọ i jiri bịa ụwa onye nị nọta gị ụwa iji maa atụ gị nọta m ụwa ọfọ m jiri bịa ụwa wụ na chi m ka ọ dị ọ wụ na onye ụwa m so ndị dibịa anaghị eme na ha kpọturu gị onye ụwa ọ dị wrong ọ chi ụwa ka a na-akpọtu a na-akpọzi chi ụwa ha na-akpọzi onye ụwa ya na ya nso bụ ofu ọkpọsị na ọkpọsị ha ahụhụ onye ụwa gị nwe ya onye nwe ya chi ụwa gị ị ghọtagwo ọ dị ka a bịa na be unu kịta na onye nwe ụlọ be unu ọkwa nna gị ọkwa nna gị na nne gị bi ebe a ọkwa ha di na nwunye mejupụtara na ụtọ nke osiri ọkwa m nkọwa ọsọ m onye nkọwa chi ụwa na onye ụwa dịka di na nwunye dịka nne na nna ị ghọtago ikenga dị n'ụlọ onye nna bụ ya na ọ nna bụ ọ ya mere e ji akpọ ya di bi n'ụlọ ọhụụ nwaanyị bụ ikenga dị n'ụlọ ị hụgo ihe ndị ahụ na anyị na-eme na so na ihe a na-eme ọdịnala ihe ndị gboo kama na ihe mezi o ji dịzie ka a ga-asị na ọ na-agbagwoju ndị kịta anya wụ ka ụka bịa ghasa ihe niile ị ghọtagwo ya nakwu nzobe ndị nna nna anyị ha nzobere ife a dịka a ga-asị na ọ wụ ka ihe nzuzo ha kara ha mana ọ gawa understanding ha ọ ga mebi a na-eche ndị ka nwata tolite bụ amụ ị ghọtagworo ihe dị otu ahụ ihe ọ na-emebi maka na ọ bụrụ na otu anyị pụta na na-ekwu ya n'ikuku kịta na onye ukwu na nta na-anụ ya kịta ya godo nwa obere nwa ji amụ ihe anyị na-ekwu na ọ nụgwo ọ maragwo ya ya pụtagodo tinyekwu okwu ụfọdụ site na ihe ị na-ekwu ihe ọ nụgoro wee na-ajụ gị ajụjụ ọ ka ife si esi na ihe a dị otu a ee eh, na chi onye ụwa ee eh, onye ụwa onye chi ee eh. na kedu ka chi si bụrụ onye ụwa bụrụ a jụọ ọ jụọ gị kọwa ị kọwa ya ka nne mmadụ si bụrụ nna ya ka nna mmadụ si bụ nne nne ya ị sị na a na-ewepụta onye ụwa ọfọ ee ị kọwa ya ka e si ewepụta onye ụwa ọfọ kọwa ya ihe bụ ọfọ ama m o nwe ebe ọfọ m ga-anọ without ikenga ị gwa ya ka onye ụwa si nwee ikenga ihe mbute onye ụwa ji nwee ikenga ị hụwa ya kịta na onye ụwa enweghị ikenga ọ chi bụ ikenga ikenga chi enweghị ikenga onye ụwa ị ghọtago ị ga na-anụ olu asụ igbo ahụ ikenga ikenga nwata adịghị ile ikenga nwata adịghị ile ọ chi ya ọhọ onye ụwa ya ikenga nwata adịghị ile ahụ a na-ekwu okwu ya ọ chi chi nwata ahụ chi nwata adịghị ile ọ ya nwe ikenga chi ya mpụ onye ọzọ na-abatara ikenga agwụ ọkwa chi na onye ụwa ike kpọtu ihe a ebe a a naghị akpọtu chi iche akpọtu onye ụwa iche ị na-aghọta ọ ha abụọ ka a na-enye ọnọdụ na that okposi mana onye mbụ isi ogige ebe ahụ chi onye mbu ụzọ ebe ahụ chi onye mbu ọfọ ebe ahụ chi mana ya onye ụwa kwụzi n'ọfọ ahụ ị na-aghọta kịta na a naghị ewepụtago na ọkpọsị onye ụwa iche wepụta ọkpọsị chi ụwa iche ofu ọkpọsị ya mba ife anyị otu aka ihe nsi dị my brother so ebe ihe a na ebe ihe a na nsi ewe pụọ na from argument that ọfọ ahụ ị pụtagodo kịta na-asị na ị bụ dibịa ee eh, na ọ dị right iji akwụkwọ ogirisi eme mmadụ ya na ngwa wepụta na onye ahụ ọfọ na akwụkwọ ogirisi ka egwuele ya ụdị dibịa na-eme ị hụ na ọfọ ya ka ọ ga-eji ga eme that thing mana ọ dị right mmadụ na-akpọtu chi ya na-akpọtu onye ụwa ya gị bụ dibịa bupụta ya ọfọ kekwanụ ọfọ nke chi ya kekwanụ ọfọ chi ya ọ ga-eji ga kwudo na ihe a na-eme gị bụ dibịa gịnị maka onye ji mbupụtakwanụ ọfọ gịnị maka onye ji hapụ gị ọfọ gị gịnị maka i ji bupụtakwanụ ọfọ gị ihe i ji bupụta ọfọ gị ọkwa ka ikenga gị wee kwudokwuo na ihe a na-eme ị na-aghọta ihe a na-eme be anyị ka anyị chekene na uche na igbo nwere ọgụgụ isi nwa igbo na-ekwukwu n'okwu a ka anyị chekene na uche na ihe mere dibịa ụwa gị maka dibịa ji mbịa kwụrụ otu anyị si kwụrụ a sị a na-emere gị ihe chi ọkwa afa ka a na-agba kịta na gịnị maka meji njọ bupụta afa ma bupụta afa bupụta ọfọ ọfọ alụsị aga m ebupụta sọ afa na gịnị maka ibupụta nwere ọfọ alụsị ọkwa ka ikenga m so nkwụrụ so now ọ bụrụ na a na-emere gị ife dị na chi na onye ụwa chi a na onye ụwa ahụ ị na-akpọtu gekwanụ ntị ana m akpọtu chi m ana m akpọtu chi m na onye ụwa ọkwa ihe bịa ka nye chi na onye ụwa m na ka ị kpọtụsi ihe ebee ka anyị ga-anọkwa i nyesi anyị n'ogirisi o me gịnị i nyesi anyị nri akwụkwọ ogirisi gị na ome watakwata language ana m akpọtu chi m na onye ụwa m na ị bịa na be m anyị mesịsị anyị asị chi na onye ụwa m biko kwụrụ n'ọkpọsị a kwụrụ n'okwu a dị asọ kwụrụ n'okwu a dị asọ so now nke ahụ ị na-eme o nweha ebe ị sị ya na ọ kwụrụ enyeghị ya ọnọdụ mana the question wụ na ọ dị o zikwuru ezi gị nwee nye chi gị ọnọdụ na ndụ gị mana ị lụ nwaanyị ga-enye ya ọnọdụ site n'ịkpọbata ya n'ụlọ gị mụọ ụmụ site n'inye ha ọnọdụ site n'ịkpọbata ha ụlọ ị bata na be kịta na di bụrụ na ọ nụ nwaanyị na ọ ga-enwe children's bedroom na ọ ga-enwe a na-enyekwu ma visitor ndị ọbịa ga-abịa nyekwu ya ọnọdụ keezi maka chi gị okay ọ bụrụ na chi gị ezughị ezu e nye ya ọnọdụ what is the genesis of eh, our spiritual practices gịnị butere mmadụ inwe temple gịnị na-ebute inwe altar eh, na-aghọta ihe m na-ekwu akwụ maka a na-akpọ altar gịnị altar gịnị temple ehe ka m mara kene ọ kwa ebe nsọ ebe e doro nsọ ebe ị na-akpọ mmụọ gị na ya so bịa ụwa gịnị butekwara ya ma ọ bụrụ na mmadụ ekwesịghị inye mmụọ ya na ya so bịa ụwa ọnọdụ unu aghọta ihe a na-ekwu okwu ya ị nọgide mmụọ gị na ya so bịa ụwa na-eme gị ihe amoosu otu a na-abịa ebe a kịta na na-ekwu na mmụọ gị na ya so bịa ụwa na-eme gị ihe amoosu na gị mara chi gị ị bịazi ụbọchị anya na mara chi ya ka ọ sa akwụkwọ ogirisi kpotuo ya so ka ị mesịsịara ya ka ọ fepụkwe ka ọ jeekwa na ebe whereas na ihe o ji enye nsogbu a na-awụ ka e nye ya ọnọdụ ka ị recognize ya ọ ya na-ebute temple na mgbe onye i kpotucha ya sị ya na ya nọdụ n'okwu a ka ọ ga-abụ ihe na ihe ọbụla i kwuru n'okwu a na ihe ọbụla i wetara n'okwu a nye ya n'aha ya ka ọ na ya because ọ na-eriri oke n'aka gị ị nụkwa ka igbo sị gị na e gbute e kee na ọ na-abụ nta gịnị na-ebutekwanụ amoosu mmụọ na-eme anyị ọ wụ mgbe onye ha na-eweta anyị na-eri na anyị anyị anaghị enyetụ ha ọ ya wụ nri fi ọnụ ọ ya nwa bụ amoosu mana the moment ị mụtara ife dị otu a wee create a temple an altar a holy temple wee na-eme i weta otu a na-abanye ọnwa ọfụ ya nwee nke njighị n'aka eji eme okay nekwa anya nekwa ya ka unu wee hụkwa na unu makwa ihe unu na-eme mana ihe unu unu ma ihe unu na-eme mana ihe na-eme unu amarọ ma ọ wụ ihe na-eme unu ma mana ihe unu na-eme unu amarọ ị bịa hụ na some

ọkwa maka na ọ nwere a holy place ọ nwere temple ndị ebe a na e nwere altar ndị ebe a ọkwa ya ị kụta dibịa ka o lie ọkwa ka o jee gbuo n'altar nke ya keekwa maka altar nke gị ihe m bịara reformation